ndị be anyị daalụkwanụ ekele ụnụ nke na-eme ụnụ apụtasịa m na-ekene ụnụ ee nyaahụ mgbe m na-eme my morning workout dịka m si ada eme onwe ka m si wee kwute maka na ikwere na anyị chọ ka ndị ikwere wụrụ eze president general ọha na eze mana mgbe m na-ekwu amaghị m na e zonugo ya to ikwere m na-ekwu dịka asị sị nye ndị ikwere amaghị m na e zonugo ya mana later ka m bịalụ wee malụ na e zonugo ya to ikwere ee mana etu ọ dị na isi mkpi dị na akpa mkpi ọ na-enye anyị obi ụtọ ee ịma nyaahụ dịka m si wee mee na-asị onye ọbụla tụnyere maazị okwukwu barista okwukwu nke wụbu e, vice president ọha na eze hmm, onye a nọbugo ọ ma ife ọ ghọtara ife a na-eme onwe ife na-aza na mmadụ so na kabinet already so asị ka ị handle ife ọ ya-ama handle ya ọ nọbu na kabinet ee eh, vice president ya wuni president ọ marago ife a na-eme o nwego experience so mana a sị na dịka m si wee ghọta eh, enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ so azọ ọchịchị ahụ na ikwere ee eh, mana nke ka mkpa wụ na nke na-atọkarịcha m wụ na ọ ndị ikwere ka e nyere ya unu na-anya ịfụ na eh, ikwere ọtụtụ n'ime ha kwenye na ha wụ ndị Igbo ọrụ anyị na-alụkwu na-aga n'ihu ya ọ dụ ọtụtụ ndị ma ndị ikwere so n'ife a na-eme na-akpọkọta ndị be ha na-agwa ha nekwe ife anyị wụ ka anyị ghara ị na-aghọzi aghụghọ ee eh, ife a na-akpọ identity crisis na anyị ekpochapụ ya n'akụkụ sorokwa ndị Igbo ọzọ na-eme ife ha na-eme ọ dụ ọtụtụ ndị ọtụtụ organization so na-agba mbọ ịfụ na igbo niile bịakọtara ọnụ ụnụ makwa ife ọ mean na onye ikwere chịa emechakwaa site n'ike nke chukwu asị na onye ọgba wụ ọha na eze chairman asị na onye egasịa ndị ọzọ ma ndị opobo na-esi ebe ahụ nweta onye wụ ọha na eze chairman ọ bụrụ na ị wụ onye opobo na-ege ife m na-ekwu ngwa tinyere anyị ọnụ gwa m na ị na-asupport agwakwana m na ị ha asupport identity crisis ahụ ya anwụ ndị na-asụ bịa wụ ndị igbo onye ọbụla na-asụ bịa bịa jewe bịa rie nri igbo ka ọ na-asụ onye ọbụla afa ebe ha bi wụ afọ igbo igbo ka ọ na-asụ igbo ya ejikọrịla ọnụ dịka m si ekwu dịka isi gbalụ a nyụọ mamịrị ọ gbaa ụfụfụ a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ hmm. ọhaka mmadụ bara afa sị ọhaka ee igwe ka eji achieve something ọ nyanwa nya wụ na eh, ife niile a sokwa n'ife gbasara igbo ịbịakọta ọnụ adụ m happy na onye wepụtara atụmatụ ahụ na ikwere na ezonu onyeisi ọha na eze to ndị ikwere adụ m happy enwekwara mgbe ọ ya elukwa ma ndị asaba ma ndị ụmụnede agbọ igbo akịrị a sị na onye si na igbanke igbo akịrị wụ eze ndị Igbo ọ na-abịa oge na-abịa onye si n'agbọ ee ebe ọ wụna a na-asụ Igbo ma ndị Isobo one day Isobo nọ na uh, Cross River ka Akwa Ibom ya anụ na eze ọha na eze si ebe ahụ nya president general ọha na eze ọ nwayọ nwayọ there is work in progress support ife a na-eme a wụrụ na ị wụ onye ebe a na-ekwugasị ma ndị isele ukwu ubulu ukwu ọnịcha ọlọna pụtasịanụ pụtanụ nọ ndị Igbo ka unu wụ solunu na-azọ ife a na-azọ ọha na eze ndị Igbo secretary general mm. tinyegasịanụ akwụkwọ apart from secretary general o nwegasịrị office ndị ọzọ dụcha anyị efiela efil mana unu kwesịrị igosigodu na unu dị willing pụtanụ pụtanụ pụtanụ onye gwala unu na onye uburukwu ya achị igbo niile onye uburukwu ya achị igbo wụrụ ọha na eze president general onye uburukwu nwere ike ịwụ onye ụmụnede ya awụni ya ị na-aghọta so pụtawanụ pụtawanụ ndị kwale ụkwụanị ee unu ya awụni ọha na eze leader ka unu malụ mana sonyewenụ n'ife a na-eme sonyewenụ n'ife a na-eme mgbe ahụ a na-asị awụghọzi m onye igbo ọ gafego ife ahụ agha melụ a na-etibasị ya etibasị anyị na-akụsasị ya akụsasị ife ahụ agha mere identity crisis ahụ mmakasị ka anyị na-amakasị ya kịta onye igbo wụ onye igbo ekwezina ka a sị na ihe onye igbo ma ọ wụ i soro ha na-asị ndị igbo ị wụ onye igbo ị na-asụ igbo ma ndị asịrị na na ha anọkọta asụ igbo na ha aha igbo hei ịmaka ya adụ mmadụ asị m na nekwa ife na-asụ n'ọha asụsụ anyị ee awụrụ anyị ncha anyị hie nne nnọọ hie nne bile ebe anyị bi na-asụ asụsụ na-aza afa igbo na-eri nni igbo na-eme ife niile igbo na-eme ebe ahụ anyị bi na-aza afa igbo a sị anyị na anyị bịara abịa na anyị si bini ee ndị bini akọọlụ gị na-ege ntị chineke ekwekwana alụ alụ onye igbo ga-awụ onye igbo ma ndị na-agba mgba a sị na aniọma ya awụ South East steeti o nwe ndị na-agba ya mgba ọ họ must na aniọma ya awụ South East steeti anyway ọ bụrọ must aniọma ka ya wụ ọ chọ ịwụ South South mana anyị chọ ka e nwe aniọma steeti anyị na-akwado aniọma steeti anyị chọ ka e nwe ọ sọ nya wụrụ South South mana ife anyị na-agba mbọ wụ ka e nwee ka a carve out that Igbo speaking part ka ha wụrụ aniọma and ka m gwa unu eziokwu onye Anambra aya bịa chị aniọma ọ ndị aniọma ya achị aniọma onye Anambra ya bịa wụ gọvanọ wụlụ kanselọ bịa na-achị aniọma mba maka ụfọdụ eche na na ee e, e kepụta ha na aniọma ndị Anambra maka anyị nwa nọ nso maọbụ ndị ndị ọzọ gasị maọbụ ndị Enugu agbata ihe ka abịa o nweghị onye na-achọ ịchị ụnụ ụnụ ya na-achị onwe ụnụ gọvanọ ụnụ ya esi n'aka ụnụ pụta ọchịchị niile sọsọ ọchịchị ya na-eroteti wụ ife gbasara onye na-achị ọha na eze ọ sọ nke ahụ ka ya na-eroteti mana ụnụ na-achị onwe ụnụ ụnụ nwe ebe ụnụ bi ụnụ aha eshift maka o nwe mgbe m na-anụ asị Igbanke ka ọ gịnị na Igbanke mekata kweta na ha awụ ndị Igbo na a ya achụpụ ha ebe ha nọ hmm. mgbe mmadụ eji chụpụ ụnụ n'ana ahụ onye ka ụnụ na-atụ egwu wee na-asị na ụnụ ahọ ndị Igbo ana ụnụ wụ ana ụnụ ụnụ sịgodu na ụnụ wụ ndị igbo taa ana ụnụ ka wụ ana ụnụ ebe ahụ ụnụ nọ wụ ụnụ nwee maka ndị asị na bini asị ụnụ chi ụnụ si ebe a pụọ maka gị na ọ bini nwe ana ụnụ ya chụpụ onye ọnụ o nweghị onye ya achụpụ ụnụ ife ahụ melụ n'agha olugo ka anyị echichapụ ya sachapụ ya na ụlọ ka juru gị anya ụlọ na-egbukwa ọkwa nkwụ mara ife ị ya eme ka o gbudewe gị igbo ya adịkọta dịka m si gwa unu ụnyaahụ ndị ọcha mere ife niile ka ha tisasị anyị ka a ghara ịnọkọsị maka anyị nọkọsịa eh, anyị na-esi ike dị egwu ndị ọcha mere ife niile ka a kụsasị anyị mana ọ bahụrụ ha ha feluru maka ife niile ha melụ na akpa esi unu anụbụghị akụkọ a ee o mere na anioma side of igbo ọ bụrọ sọ anioma ka o mere mana nke anioma ahụ dị well pronounced o mere n'akụkụ igbo ọwụna ndị ọcha bịara ịchị igbo o takeiri ha time ịconquer ekumeku war ọ bụrọ sọ ekumeku war melụ ma south east igbo akụkụ niile a ọ dụhọrọ ndị ọcha easy ndị ọcha conquerchaa ebe a gafee ndị e regroupukwa a sị kele ndị dị ife a dụ ụdị ife a mekwalụ ndị ọcha na haiti ha gbafere ife anyị wụ dịka ndị igbo nọ n'ime anyị etu chukwu si wee kee anyị ọ dị na dna unu ekwezina ka ndị mmadụ ghọgbuo unu a na-asị unu bini empire benin empire nenekwa anya ọfụma bini empire o meanụhọ na onye ọwụna n'ebe ahụ wụ bini mba o meanụ na ha chịlị ebe dị etu ahụ ha chịlị ebe ahụ achị ha nwere influence chịa ebe ahụ o meanụhọ na onye ọwụna na ha si ee eh, na ha ncha si bini mba mana ụfọdụ aha aghọta ụfọdụ na-eche na ekwu ha na ebe ahụ ka ọbara ha si mba ife o meanụ na ha chịrị ebe ahụ nwee influence ọ nọ ka ha kpagidoro ike kpagide ike bata n'Igbo ebe ha nwetanwuru na-achị ebe ahụ etu a ndị ọcha si chịa nọ na ndị ọcha achịchazila anyị pụọ mana ndị a maka na ha nọ nso ha chịchaa nwee influence ha tinyechaa ma eze ha asịzie ha na ọ Benin Benin Empire o meanụhọ na na unu na bini wụ ofu ọbara mba ife o meanụ wụ na ha chịrị ebe ahụ ka unu ghọta akụkọ ọfụma na ha chịrị ha nwere influence ọ wụhọ na ụnụ si na ha ha wakporo ụnụ mana ife niile a ka anyị na-agbaze esi kịta ka ụfọdụ ghọta ma ndị eze na a plantịchara aplant eji aghọwu unu eze wụrụ onye bini ka ọ gwazi unu na history unu degharịa history unu o lugo ka unu ya na-achọ malụ exactly ife melụ oke nghọgbu a ya akwụsị ee dịka m si wee gwa unu a sị na e kwere ka eze nri a nọ nesie ka a na-eme ahọ na-abịa abịa ọ tọgbuo m